tamvetserani ndimafuna ndilankhule china chake kunena kuti mmoyo uno chinthu choyipa kwambiri tikakumana ndi nyengo zowawa ndiko kutseka mtima wathu pakulumikizika ndi mawu a mulungu ndipo kutseka nzeru zathu pakuganizira za mawu a mulungu ndipo m'moyo uno chinthu choyipitsitsanso kwambiri tikakumana ndi nyengo zopsinja kaya ndi banja lathu kaya ndi chani kaya ndi bizinesi yathu ndiko kusiya kupezeka pa mawu a mulungu tamvetserani baibulo likulankhula mawu pa yesaya chapter 30 vesi yake ndi ya namba 20 yehova akunena kuti angakhale ndidzakupatsani inu chakudya chowawa ndi madzi osautsa koma sindidzakuchotserani okuthangatirani pa moyo wauzimu. Angakhale ndidzakupatseni ine chakudya chowawa ndi madzi osautsa, koma aphunzitsi anu sindidzachotsa pa moyo wanu. Tamvetserani, Yehova anazindikira kale kunena kuti choyipa chimene chingadzatigwere pakati pathu palipo populumukira chowawa chimene chingadzatipeze pa moyo wathu palipo populumukira. Tamvetserani, Satana amazindikira bwino kunena kuti pa nthawi imene ifeyo tagwa m'mayesero, amayikanso kutsutsika kuti tisakapezeke pamaso pa mulungu chifukwa amadziwa zoti tikakhalanso pamaso pa mulungu ndi kumvera mawu a mulungu ife titenga chilangizo choyenera ndipo tipulumuka ndipo tilimbabe mtima tidzipita chitsogolo kuopsa kwenikweni kwa moyo uno tikakumana ndi nyengo zowawa ndiko kuchoka pamaso pa mulungu kuopsa kwenikweni kwa moyo uno tikakumana ndi nyengo zowawa ndiko kusapezeka pa uthenga wa Mulungu. Kuopsa kwenikweni kwa moyo uno tikakumana ndi nyengo zopsinja ndiko kusiya kupezeka kwa azibambo athu muuzimu kapena makolo athu muuzimu kapena pa mpingo umene timatumikiramo. Tamvetserani, angakhale titakumana ndi nyengo zowawa cha mtundu wanji, tisasiye kupezeka pa mawu ake. Angakhale nyengo zitapsinja chotani m'banja lanu, pa bizinesi yanu, chonde musachoke musasiye kupezeka pa mawu ake kwina kulikonse kumene kuli athandizo anu a moyo wauzimu palibe moyo wauzimu umene ungakule popanda wina wake kukhala bambo ako muuzimu kapena mayi ako muuzimu tamvetsera ndi chifukwa chake yehova adamtuma mose kuti akatulutse ana aisraeli aja mwa igupto suti yehova analibe kuthekera kuwatulutsa ana aisraeli aja koma yehova ankafuna adzilankhula ndi moseyo kuti awauze ana aisraeli zoyenera kuchita tamvetsera ndi chimodzimodzi inuyo mukuyenera kuti mukhale naye ndithu wina wake wamkulu wa muuzimu pa moyo wanu kuti yehova aziyankhula ndi iyeyo ndikumafikitsa kwa inu kufikira inunso mutakhwima pa moyo wauzimu tamvetserani kuopsa kwenikweni kwa moyo uno ndikusiya kuopsa kwenikweni kwa moyo uno tikakumana ndi nyengo zowawa ndikusiya kupezeka kwa atate athu muuzimu kuopsa kwa nyengo ino tikakumana ndi zowawa ndikusiya kupezeka pa mawu a mulungu kuopsa kwa nyengo ino tikakumana ndi zowawa ndikusiya kuwerenga mawu a mulungu yesaya chapter 30 verse yake namba 20 akuti yehova akuti ngakhale ndidzakupatsani inu madzi owawa ndi chakudya cha chipsinjo koma sindidzakuchotserani aphunzitsi anu ndimafuna ndipemphere ndi wina wake kuti angakhale mungakumana ndi nyengo zotani kwina kulikonse me- kumene muli musatseke mtima wanu ndi nzeru zanu pa mawu a mulungu ambuye akudalitseni khalani bwino pa mawu a mulungu khalani bwino pansi pa aphunzitsi anu ngakhale mutakumana ndi nyengo zowawa mu dzina la yesu khristu wa ku nazareti amen pangani like and share and follow